N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Bịa Mmụọ Nsọ nọjue n'obi ndị kwerenụ mụnye n'ime ha ọkụ nke ịhụnanya gị. Amen. Zipụta mmụọ nke gị kezie ha ka iru ụwa wee dị ọhụrụ. Amen. Arịrịọ Chukwu onye siri n'ike nke mmụọ nsọ kuziere obi ndị kwerenụ Mee ka anyị si n'ofu mmụọ ahụ mara ụzọ eziokwu na-aṅụrị oge niile si na ntasi obi ya si na Kraịst Dinwenụ anyị. Amen. Dinwenụ ị ga-emeghe m egbugbere ọnụ ka ọnụ m wee gbasa otito gị amen o chukwu hulata nye m aka osebụrụwa chukwu gbata ọsọ nye m aka amen otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị izizi na kịta n'ekpo niile wee bi ebi amen ekwe m na chukwu nna pụrụ ime ihe niile onye kere eluigwe na ala ya na jesu kristi ofu ezi nwa ya a tụrụ ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na virgin mary ọ taa n'oge nke pontius pilate akpọgide ya n'obe ọ nwụọ elie ya o zida n'ala mmụọ na mbọsị nke atọ o si na ndị nwụrụ anwụ bilite lago n'eluigwe nọdụ n'aka nri chukwu nna ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ nsọ nke Roman Katọlik Chọọchị, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara nke njọ, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebi ebi. Amen. Nna anyị n'eluigwe, ka otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dị ka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwenye na nranye, zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. ekele maria i jupụtara na gracia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụtara na gracia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a na oge ọnwụ anyị amen otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị izizi na kịta n'ekpo niile wee bi ebi amen jesu nke anyị gbaghara njọ anyị zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe ọ kachasị mkpụrụ obi nọ na pọgatọrị na-achọ enyemaka ebere gị amen jesu mere anyị ebere virgin maria nyere anyị aka amen Jesu mere m ebere, Virgin Maria nyere m aka. Amen. Ife omimi nke otito nke mbụ, Dinwenụ anyị Jesu Kristi meriri ọnwụ na otu o si n'ọnwụ bilite ọzọ ụbọchị nke atọ. Ihe m bu n'uche. Gwọọ m ọrịa, nye m ahụ isi ike, nyere m aka ịkwụ ụgwọ m ji. Zọpụtara m ezinụlọ m. nke m si na ya pụta na nke m nọ ugbu a wepụrụ anyị esemokwu na aghọtaghị aghọta na ihe ọbụla na-ebutere ya mgbasasị gọziere m ndị hụrụ m n'anya gọzikwara m ndị m hụrụ n'anya nye m ezigbote ndị enyi na ezigbote ndị ikwu ekwena ka ọnya ndị iro na-ekwe ma m ekwela ka ndị iro gị chịa m ọchị maọbụ ka ndị iro m chịa m ọchị zọpụta m na ihe ọbụla dị egwu nke m na-achọ ịdaba na ya gbaghara mmehie m niile na amaghị ama m niile were ịhụnanya gị chedo m ma mee ka m nwee ọganihu dịka ndị ọ na-anọ n'ofu mkpa meere m ebere amen ihe ndị a ka m na-arịọ na ihe ndị ọzọ m na-echeta Gbara nna chere na ka i meere m ha n'aha Jesu amen nna anyị nọ n'eluigwe ka otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka e si eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwenye na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen ekele maria i jupụta na grasịa osebụrụwa nọnyeere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a na oge ọnwụ anyị amen

ekele maria i jupụta na grasịa osebụrụwa nọnyeere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụta na grasịa osebụrụwa nọnyeere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụta na grasịa osebụrụwa nọnyeere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụta na grasịa osebụrụwa nọnyeere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen Ekele Maria, ị jupụtara na grasịa, Osebụrụwa nọnyere gị, ị dị ngọzi n'etiti ikpom niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu, Maria dị nsọ nne nke Chukwu, rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a na oge ọnwụ anyị amen. Otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, otu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile ụwa ebighị ebi amen. Jesu nke anyị gbaghara anyị njọ anyị zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ, kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe, ọ kachasị mkpụrụ obi na pọgatọrị ndị chọrọ enyemaka ebere gị amen. Jesu mere anyị ebere, Virgin Maria nyere anyị aka amen. Jesu mere m ebere, Virgin Maria nyere m aka amen. Ife omimi nke otuto nke abụọ ka oge ruru ịrapụ ụwa Jesu were otuto nke ya lago n'alaeze eluigwe nọdụ n'aka nri Chukwu nna. Eze nwanyị bụ Maria bụ nne nke ọra ị na n'ihe omimi nke a ukwe na ekpere nke anyị. Nna anyị nọ n'eluigwe ka otuto dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka e si eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwenye na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen ekele maria ị jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikpom niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria ị jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikpom niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen

Ekele Maria ị jupụtara na grasịa Osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikpom niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen. Otuto dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ otu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile ụwa ebighị ebi amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe ọ kachasị mkpụrụ obi na pọgatọrị ndị chọrọ enyemaka ebere gị amen. Jesu mere anyị ebere Virgin Maria nyere anyị aka amen Jesu mere m ebere Virgin Maria nyere m aka amen ife omimi nke otito nke atọ anyị lo ka Chukwu Mmụọ Nsọ si dakwasị ndị ozi ọma na-akụzi ihe nzọ ka Jesu si kwe ha na nkwa eze nwanyị bụ Maria bụ nne nke ọra anyị na n'ihe omimi nke a ukwe na ekpere nke anyị nna anyị nọ n'eluigwe ka otuto dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka e si eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwenye na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen ekele maria ị jupụtara na grasịa osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikpom niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu rịọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen

ekele mara ijupụta na graso sebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpọ niile adịghịzi ngozi bụ nwa afọ gị ebi ese mara dị nsọ na nke chukwu ọbụrụ anyị bụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọma ya eme ekele mara ijupụta na graso sebe ọnụnye gị dị ngozi na-eti ikpọ niile adịghịzi ngozi bụ nwa afọ gị ebi ese mara dị nsọ na nke chukwu ọbụrụ anyị bụ ndị nje ọrụ ugbu a n'oge ọma ya eme ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen Ekele Maria i jupụta na grasia, Osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu, Maria dị nsọ nne nke Chukwu, yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen. Otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ, otu ọ dị n'izizi na kịta na mgbe niile ụwa ebi ebi amen. Jesu nke anyị gbaghara njọ anyị zọpụta n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ, kpọbata mkpụrụ obi anyị n'eluigwe, ọ kachasị mkpụrụ obi na pọgatọrị ndị chọrọ enyemaka ebere gị amen. Jesu mere anyị ebere, Virgin Maria nyere anyị aka amen. Jesu mere m ebere, Virgin Maria nyere m aka amen. omimi nke otito nke anọ maria si n'ụwa bilite jekwu nwa ya jesu igwe ndị mmụọ ọma dutere ka ọ batara n'eluigwe eze anyị o maria ị bụ nne nke ọra na ị na-anụ ihe omimi nke okwukwe n'ekpere nke anyị nna anyị n'eluigwe ka otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwena ka anyị kwe na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niine ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niine ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen

ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niine ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niine ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen

Jesu nke anyị gbaghara njọ zọpụta anyị n'ahụhụ nke ọkụ mmụọ kpọbata mkpụrụobi n'eluigwe ọkachasị mkpụrụobi na pọgatọrị ndị chọrọ enyemaka ebere gị amen Jesu mere anyị ebere virgin maria nyere anyị aka amen Jesu mere m ebere virgin maria nyere m aka amen ihe omimi nke otito nke ise atọ n'ime ofu dị ngọzi kpube maria okpu ka ọ bụrụ eze nwaanyị nke ndị mmụọ ọma na nke anyị n'ụwa ebi ebi Amen. Eze anyị o Maria ị bụ nne nke ọra ị na-anụ ihe omimi nke okwukwe n'ekpere nke anyị. Nna anyị n'eluigwe ka otito dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee uche gị n'ụwa dịka e si eme n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwela ka anyị kwe na nranye zọpụta anyị n'ajọ ihe amen

ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ afọ gị jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen ekele maria i jupụta na grasia osebụrụwa nọnyere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ afọ gị jesu maria dị nsọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a n'oge ọnwụ anyị amen

ekele maria jupụtara na grasia osebụwa nọnyeere gị ị dị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dịazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ jesu maria dị asọ nne nke chukwu yọbara anyị bụ ndị njọ arịrịọ ugbu a na n'oge ọnwụ anyị amen ekele eze nwaanyị dị asọ nne nke ebere ndụ anyị na ụsọ anyị na nchekwube anyị ekele gị ka anyị bụ ụmụ iv a chụpụrụ achụpụ na-akpọku gị ka anyị na-ezetụrụ ume na-eru uru na-akwa akwa n'ụwa anya mmiri nke a ya tụọ anyị kele onye na-ekwuru anyị lekwasị anyị anya ebere gị ka oge nchụpụ anyị ahụ gasịrị gosi anyị nwa afọ gị dị ngọzi bụ jesu O nne dị afọ ọma dị ịfụnanya dị asọ Virgin Maria amen. Yọbara anyị arịrịọ o nne nke Chukwu dị asọ ka o mee anyị itozu nkwa nke Kristi amen. Anyị rịọ o Chukwu onye sọ ofu nwa ya ji ndụ ya na ọnwụ ya na mbilite n'ọnwụ ya gotere anyị nzọpụta nke ndụ ebi ebi. Anyị na-arịọ ka i mee ka anyị ruru banyere omimi nke rozari kachasị nsọ nke Virgin Maria dị ngọzi. Ọ na-eṅomi ihe atụgasị wee nwetagasị ihe e kwegasịrị na nkwa si na Kristi Dinwenụ anyị amen. ka mkpụrụ obi ndị otu kristi niile kwerenụ gara aga site n'ebere nke chukwu zuru ike na ndokwa amen obi jesu kasị nsọ mere anyị ebere obi maria imakulet yọbara josef dị asọ yọbara jon dị asọ the evangelist yọbara luis maria de montfort dị asọ yọbara litani nke vejin maria dị ngọzi osebụwa mere anyị ebere osebụwa mere anyị ebere kristi mere anyị ebere kristi mere anyị ebere osebụwa mere anyị ebere osebụwa mere anyị ebere kristi nụrụ olu anyị kristi nụrụ arịrịọ anyị chukwu nna nke eluigwe mere ebere chukwu mgbapụta nke ụwa mere ebere chukwu mmụọ nsọ mere ebere atọ n'ime ofu dị ngọzi sọ ofu chukwu mere ebere maria dị asọ yọbara anyị nne nke chukwu dị asọ yọbara vejin dị asọ n'etiti vejin niile yọbara nne kristi yọbara nne nke nzukọ katọlik yọbara nne nke onye wetara amara nne dịkasị n'obi ọcha nne na-enwerọ atụtụ nne na-emerụrọ emerụ nne na-arụghị arụ nne kwesịrị ịtụnanya nne kwesịrị ịhụnanya nne na-adụ ezigbo ọdụ nne nke onye okike nne nke onye nzọpụta vejin nwekasịrị uche vejin nwekasịrị ike vejin kwesịrị nsọpụrụ vejin kwesịrị iwu ewu vejin ji ezi okwu vejin nwere obi ebere ogegbe nke ezi omume ukpo amamihe isi aṅụrị anyị nke ike jupụtara na amara na nsọpụka nsọpụka n'ebe Chukwu nọ ifuru rozi dị omimi ụlọ nche David ụlọ nche ọdụ ụlọ ọlaedo ụgbọ nke agba ọnụ ụzọ nke eluigwe kpakpando nke ụtụtụ ahụike ndị ọrịa onye ogbugbo ndị njọ onye nkasi obi ndị nọ n'ahụhụ inye aka ndị otu Kristi eze nwaanyị ndị mmụọ ọma eze nwaanyị ndị ozi ọma eze nwaanyị ndị amụma eze nwaanyị ndị nnukwu eze nwaanyị ndị e gburu egbu maka Chukwu eze nwaanyị ndị nkwupụta okwu Chukwu eze nwaanyị ndị nile dị nsọ eze nwaanyị vejin nile eze nwaanyị nke Fatima eze nwaanyị a tụụrụ ime na-ejirọ njọ eze nwaanyị e bugoro n'eluigwe eze nwaanyị nke rozari dịkasị nsọ eze nwaanyị nke udo eze nwaanyị nke ndokwa Yọbara anyị arịrịọ nwa atụrụ nke Chukwu na-ekpochapụ njọ nke ụwa wepụ ọpịpịa dịịrị njọ anyị dinwenụ anyị nwa atụrụ nke Chukwu na-ekpochapụ njọ nke ụwa nụrụ arịrịọ anyị dinwenụ anyị nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa mere anyị ebere omume nke ime ebere o Chukwu nke m emere m ebere nke si m n'obi pụta maka njọ m akpọrọ m ha asị maka na ha dị gị njọ ị bụ onye dịfere mma ofe akwadogo m si ike si na grasia gị m emekwa njọ ahụ ọzọ o Chukwu karịcha afọ ọma mere m ebere gbaghara m njọ m amen ekwupụta m gwa Chukwu ji ike nine na unu ụmụnna m emehie m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume site na ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme site na mmehie m site na mmehie m site na mmehie m nke karịchara ukwuu ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi vejin ọkpụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ nine na unu ụmụnna m ka unu rịọbara m Osebuluwa Chukwu anyị arịrịọ amen Cheta, o Virgin Maria dịkasị na asọ onye gbakwutere nke ichere ya ma ọ bụ rịọ ka i nyere ya aka ma ka i kwupụtara ya hapụrụ ka ọ gbara aka laa n'ebe m ji afọ ma gị n'aka lezie abụ m onye njọ rụrụ eruwa ka m na-akpọ njọ m n'iru gị na-arịọ ka i were m tie na nwa gị ekochapụla aka ịkpachapụ nzọpụta nke ndụ ebi ebi n'anya ma elelịkwana nne nsọ Jesu arịrịọ ka onye ji mara ka i chee ntị gọzie m ihe m rịọ gị amen ka maria dị asọ na josef dị asọ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ nọ n'eluigwe rịọrọ m jesu ayịyọ ka o wee gbaghara anyị ma dubata na ndụ ebi ebi n'eluigwe amen anyị agbaba na nchedo gị o nne nke chukwu dị asọ elelịkwana arịrịọ anyị n'ebe mkpa na-akpa anyị ma na-azọkwa ife ọbụna ife dị egwu biko vejin dị otito na ngọzi amen n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ amen